iyinso makamaka ndi ina mwa mavidiyo amene akhala akutrenda akapena kuti kutchuka pa ground komanso pa social media imene tikuona mkulu ameneyu sitikudziwa kuti timutchule kuti ndani kapena tingoti comrade ameneyuyu akuyankhulapo zinthu ziwiri zitatu zodabwitsa zokhudzana nso makamaka former president wa dziko lino komanso amene ali current uh, president amene ali apm akutitu apm 5 years imene iyi yakeyi akuti akhala bize kusegulira zitukuko zomwe former president eh, lazarus chakwera adakhala akuchita kodi inu comment yanu pamene papa ndi yotani ndizoona zimene zizi akuti msewu watsegulidwa ku lilongwewu awuyika ah, mu dzina lokuti ah, ja- project ya ku japan kaya ndi china kuti ndiyomwe yapanga koma bingu itamangidwa adayika mu dzina lokuti idapanga ndi dpp kodi inu maganizo anu ndi otani ndipo ndikuonetsani kanema ameneyi kuti mumve bwinobwino kuti comrade ameneyuyu wabweretsa makamaka mpungwepungwe wotani pa zomwe wayankhula zodabwitsa zokhudzananso ndi makamaka mkulukuta moyo so ndimanena kuti mukafika mapeto mukumvera komanso kuonera osamayiwala kungopanga zomwe zija like share komanso subscribe kwambiri subscribe iyo kuti nkhani zonse kuchoka pamudzi pano zisamaku phonyeni tiyeni tionere ndi kumvera limodzi mu zaka 5 zikubwerazi ntchito yomwe akhale nayo mkulukuta moyo ndikutsekulira zitukuko zimene dokota achakwera apanga si wayamba kale buliji ija si watsakulira mm? nkhani yake akuti nchitukuko cha ku japan koma bingu stadium akuti ya dpp parliament ya dpp koma misewu folo chilima highway ni chitukuko cha ku china ntchito yanu ikhala yomweyo yotsakulira zitukuko zimene apanga implement chakwera chifukwa mu 2014 kufika 2019 inu munkangoyika miyala ya maziko osayika chitukuko chakwera wapanga zitukuko mu zaka 5 izi tsopano inu ntchito imene mukhale nayo nkutsakulira zitukukozo eh? mm? pa zijeni saenda complex sports complex pompano mukatsekuliraso zomwe mwatsekulira bridge mukuti ayi ya japan pompano sikalekale mukatsakulira ofesi ya college pompano pompano mukatsakulira this ofesi ya mzimba imene madala dokota chakwera apa- apanga kumeneko chilichonse chimene wapanga chakwera tikupatsani ufulu muzitsakulira chanzerutu chimene mwapangako pakali pano nkulimbana ndi alimi a chimanga basi apo bi mwaonjezera laini ya madzi kuti anthu azikhala pa laini yotunga madzi eh? nde ulendo uno takupatsani chitukuko chenicheni muzinkamutsekulira zitukuko zimene chakwera adapanga mukatsakuliranso pompano manyumba apolisi aja omanga chakwera njanje zija wayambawo adakonza chakwera zidali zakufa mu nthawi yanu mukatsekuliraso zogwira ntchito mukumva kuti ndi thandizo la ku norway koma msewu wa ntchisi mchitukuko cha dpp kawa ku dpp kuli anthu odwala mitu mboma la mkulukuta moyodi mu zaka 5 zikubwerazo ntchito yomwe akhale nayo mkulukuta moyo ndikutsekulira zitukuko zimene dokota achakwera apanga siwayamba kaleyo buliji ija siwatsakulira mm? nkhani yake akuti mchitukuko cha ku japan koma bingu stadium akuti ya dpp parliament ya dpp koma misewu folo chilima highway ni chitukuko cha ku china ntchito yanu ikhala yomweyo yotsakulira zitukuko zimene apanga implement chakwera chifukwa mu 2014 kufika 2019 inu munkangoyika miyala ya maziko osayika chitukuko chakwera wapanga zitukuko mu zaka 5 izi tsopano inu ntchito imene mukhale nayo nkutsakulira zitukukozo eh? mm? pa griffin saenda complex sports complex pompano mukatsekuliraso zomwe mwatsekulira bridge mukuti ayi ya japan pompano sikalekale mukatsakulira ofesi ya kusoleti pompano pompano mukatsakulira dc ofesi ya mzimba imene madala dokota chakwera ap- apanga kumeneko chilichonse chimene wapanga chakwera tikupatsani ufulu muzitsakulira cha nzerutu chimene mwapangako pakali pano nkulimbana na alimi a chimanga basi apo bi mwaonjezera laini ya madzi kuti anthu azikhala pa laini yotunga madzi eh? nde ulendo uno takupatsani chitukuko chenicheni muzinkamutsekulira zitukuko zimene chakwera adapanga mukatsakuliranso pompano manyumba apolisi aja omanga chakwera njanje zija wayambawo adakonza chakwera zidali zakufa mu nthawi yanu mukatsekuliraso zogwira ntchito mukumva kuti ni thandizo la ku norway koma msewu wa ntchisi mchitukuko cha dpp kawa ku dpp kuli anthu odwala mitu mboma la mkulukuta moyodi